Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Kuyankhapo pakuyankhula kwa a President Lazarus Chakwera. Lachiwiri pa 25 October mu chaka cha 2022, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anayankhula ku mtundu wa amalawi kuchoka ku nyumba yake chifumu mu mzinda wa Lilongwe. Kuyankhulako komwe kunayamba nthawi ya half past 6 madzulo kunakhazikika pa nkhani yokhuza ndondomeko ya fetereza wotsika mtengo ya Affordable Inputs Programme, AIP, komwe kuli chinam'balala kamba ka mphekesera zakuti boma la dziko lino Kudzera ku unduna wa za ulimi, lataya m'madzi ndalama zokwana 30 billion kwacha kamba kolowa mu mgwirizano ndi kampani ina yogulitsa nyama m'dziko la UK, akuti ndi cholinga chakuti aligulitse fetereza. A President a Chakwera anayamba kuyankhula kwawo ndi kulengeza kuti achotsa nduna ya za ulimi a Lobin Lowe omwe m'mamawa wa tsikuli, anakalandira matruck 15 ozaza ndi fetereza anthu ena omwe anachotsedwanso ndi achiwiri awo a Madalitso Kambauwa Wirima atamaliza kuyankhulako komwe mwa zina a president achakwera anatinso mpakadali pano sakutumikira mchipani chawo cha mcp nduna komanso mgwirizano uliwonse koma amalawi mtsogoleri wotsutsa boma mnyumba ya malamulo akondwani nankhumwa yemwenso ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha democratic progressive party dpp mchigawo chakumwera anayankhulapo zinthu zingapo zokhuza mmene achakwera anayankhulira iwowa anayankhula zinthuzi kudzera pa tsamba lawo la pa facebook akondwani nankhumwa Anayamba ndi kunena kuti anamvera mwachidwi kuyankhula kwa a Chakwera ndipo pa zomwe anayankhula pali zinthu zingapo zomwe ndi zosagwira mtima. Posachedwapa, a Kondwani Nankhumwa anayitanisa msonkhano wa atolankhani zitamveka kuti unduna wa zaulimi wataya ndalama zokwana 30 billion kwacha. Pa msonkhano wawo, a Nankhumwa anapemphanso mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kuti zomwe zachitikazo ndi zokuchititsa manyazi komanso awonetsa kusatha ntchito kotero akuyenera kuchotsa nduna ya za ulimi. A Chakwera achotsanso wachiwiri wawo ndipo a Nankhumwa anati izizi ndi zomwe amayenera kuchita potengera ndi chisawawa chomwe chikuchitika ku unduna wa za ulimi pa nkhani ya fetereza. Komatu a Nankhumwa anati ndi osakhutisidwa ndi kungochosedwa mtchito kwa nduna ziwirizi popeza pali anthu aku undunaku omwe ndi ogwira mtchito kumeneko ndipo anakhuzidwa kwambiri ndi kukonzekera konse kwa kagulidwe kwa feterezayo zomwe zawonesa kuti ndalama yapita mmadzi. Iwo akukhulupilira kuti anthu awa anathandizira kuononga zinthu. ku undunawo ndipo amayeneranso achotsedwe ntchito limodzi ndi a Lobin Lowe komanso a Kambauwa Wirima. A Nankhumwa anatinso m'dziko muno muli mavuto ambiri omwe akuyenera kuthetsedwa mwachangu kuti mwina miyoyo ya anthu ambiri a Malawi ione kusintha. Kotero kuwachosa a Lobin Lowe sikuthetsa mavuto a kuthimathima kumagetsi ndi kusowa kwa mafuta oyendera komwe ndi chizolowezi panopa. Iwo anapitilira kunena kuti kuwachotsa a Lobin Lowe pa unduna wa zaulimi sikuthandiza kuthesa mavuto omwe ali ku nthambi ya Admarc komanso sikubweretsa chakudya chomwe anthu akundende akuchisowa pakadali pano. A Kondwani Nankhumwa pa udindo wawo ngati mtsogoleri wosusa boma, ku nyumba ya malamulo anakumbutsa mtsogoleri wa dziko lino kuti pakadali pano thumba la chimanga lolemera makilogalamu 50 likugulitsidwa pa mtengo wa 25,000 kwacha ndipo thumba la fetereza lili pa mtengo wa 70,000 paketi ya shuga ili pa mtengo wa 1,500 kwacha ndipo mitengoyi siyisika ngakhale a Lobin Lowe achotsedwa ngati nduna ya boma Nanga kusowa kwa mankhwala m'zipatala, kukondera pa kaperekedwe ka ntchito, ndi kukondera popereka zitukuko kungasinthe chifukwa chokuti a Lobin Lowe achosedwa? Kodi nanga kusowa kwa galimoto za mtundu wa truck 14 zomwe zinanyamula chimanga kuchoka ku nthambi ya Admarc kupita ku National Food Reserve Agency, NFRA, kungathe kamba kakusintha ndunaku anapitilira kufunsa mafunso president wa dziko lino apa a nankhumwa anauza mtsogoleri wa dziko lino kuti akuyenera kupanga zambiri kuti zinthu zisinthe mdziko muno usati kungochosa ndunayi ndipo anati angopeza poonamizira popeza kulepherako ndi kwake usati kwa ndunayi pomaliza A Kondwani Nankhumwa anati Amalawi akuyenera kupeza mayankho a mavuto awo usati zomwe zikuchitikazi ndipo nthawi yopeza mayankho ndi inoyi.